Uyu ndi Neymar Junior. Anthu okonda mpira akuyenera kumuzindikira ndi kadaulo wa mpira. He is a top world class football player. Wasewera ndi Barcelona, wasewera ndi Brazil, matimu akuluakulu. Nde zomwe zinamuchitikira mu 2019 iye anapezeka kuti ali online analandira meseji kuchokera kwa mtsikana uyu model wa ku brazil dzina lake najila trindade ayamba kulandira timameseji pamene paja kumasinthana mameseji iye kumuona mtsikana uja kuona iyi wamusilira neymar anali ali ku paris ku france nde anamutumizira tiketi anamugulira air ticket mtsikana uja ati bwera ndizakuonere pafupi anali ndi dzipangano zawo anagwirizana zawo munthu olemera ngati neymar ndalama sinkhani ali ndi ndalama ali ndi chuma choposa 260 million dollars nde ndi munthu olemera kwambiri anamtumizira tiketi kuti bwera nzakuonere pafupi mtsikana uja ananyamuka nkupita ku hotelo anamubukira hotelo anapezeka kuti neymar uja anapita anakakumana naye tsiku loyambalo kenako amachitirana mameseji pa whatsapp anapezeka kuti akulandirabe mameseji kuchoka kwa mtsikana uja anakumananso kachiwiri kenako sipanatenge nthawi anapezeka kuti mtsikana uja wapita ku polisi 2019 tu imeneyi imeneyibe 2019 anapita ku polisi koyamba anachita ripoti kuti neymar anamumenya kenako anasintha kuti kuti anamumenya nkumugwiririra nde neymar uja anadabwa eti kudzidzimuka kuti "Ah, iye maneno ati sakudziwa pokena kalikonse koma chinasanduka chinkhani chachikulu nthawi imeneyoyo neymar anali brand ambassador wa nike ya mamiliyoni mamiliyoni ambirimbiri nike itangomva nthawi yomweyo kumudula kumuthetsera contract yake kunena kuti sitifuna munthu wambiri yoyipa choncho asanafufuze ndi nkhani ndi china chilichonse chomwe nde analuza deal yamphamvu kwambiri koma a nike atamudropa a Puma anathamangira kuti ee inu mwamudropa munthu ngati ameneyuyu musanapeze chilungamo nkumusainisa deal ya 23 million dollars deal ya ujeni kukhala brand ambassador wa Puma koma nkhani ija inali kufufuzidwabe iye anakana nayo ati ine sindinalakwe china chilichonse nde nkhani ija imapezeka kuti ikukula ma news outlets ngati BBC chani amayinena nkhani ija momuonesa iye kuti wagwiririra lipa kuti akudikirira kuti amangidwe ah, even president wa ku Brazil anayilowerera nkhaniyi kunena kuti no anthu mukumulakwira nkhanizi muzifufuze bwinobwino ine nyamatayu ndikumukhulupirira kuti sanapange chilichonse cholakwa nanga mtsikana wachita kunyamuka kuchoka ku brazil kupita ku paris kukwera ndege nkumakanena kuti amugwiririra nde anamfunsa bwinobwino anamutenga mtsikana uja anapita kumapanga ma interviews Anji Mendes de Souza. Uma pessoa comum,

Ndakumana naye tinali mu room koma ndinamufunsa ngati anali nchitetezo ngati anabweretsa zishango anandiuza kuti analibe zishango nde ndinamuuza kuti sindikufuna kupanga china chilichonse nde anadzichita force nkundigwililira nde ndinakwiya kwambiri nde anamfunsa kuti kukumana naye kunali kokhako akuti ayi ndinakumana nayenso kachiwiri nde anamfunsa kuti iwe munthu ukunena kuti ana- anakugwililira nde umakakumana naye kachiwiri kuti chani nde anati kuti ndimafuna kunena kuti ndikapeze evidence ndikhale ndi umboni nde anamfunsa kuti umboni wanji nde ananena kuti ndimafuna ndinchite record akundigwiriranso kachiwiri nde anachita set up phone yake kuika kunena kuti amujambule Neymar uja samadziwa kunena kuti amujambula video mtsikana uja ndi video yake ndi ili apayi zomwe zinachitika

kusonyeza kuti mtsikanayo akumumenya Neymar Neymar nkumakhala kuti adzichita defend yekha ka video kake kanali kukhako ene mtsikana amapanga claim kunena kuti ali ndi video yayitali kwambiri zonse zomwe zachitika nkhanza zomwe wachitidwa nde apolisi anamuuza kuti utipase ujeni video yonseyo ananena kuti ndikupasani nde ananena kuti "Ah, iwe foni yako iyo uli nayo mmanjayo tionese apa ananena kuti foni yanga ndi yosachaja nde anampasa chaja kuti ife timachaja kuno tili nawo chajani nde anakana ananena kuti ndibweresa mawa next day anabwera akuti bweretsani tione anakananso ananena kuti foni ija yanditayika nde apolisi aja anayamba kudabwa loya amene anali naye woyamba mtsikanayo anayi- anamudropa ananena kuti nkhani yanu sikundimvekera bwinobwino koyamba mmanena kuti munthu anakumenyani kachiwiri mwanena kuti anakugwirira akugwirirani eni unanyamuka kupitako kuti ukamujambule koma evidence yonse ukunena kuti uli nayo ulibe koma mtsikana uja amapitabe kumapitiriza ma interviews kumafotokoza nkhanza zomwe achitidwa nde chifukwa chonena kuti dziko linakhala ngati lamutembenukira Neymar uja nde abambo ake omwenso ndi otchuka Neymar senior Neymar anangopita pa instagram nkukatulutsa ma message onse amene amatumizirana ndi mtsikana Bom, vamos lá. Eh,

É, logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, é, tudo o que aconteceu. Ma message yake osonyeza kuti mtsikanayo ndi amene akukhala ngati akumukakamira Neymar yo kakamira akungoyankhula zosadziwika bwino iyayi tinakumana muja tinacheza bwinobwino koma mmene tasiyana sukuoneka kuoneka kuti ulibe nane chidwi kwenikweni wasintha poti iwe ndiwe wolemera poti iweyo ndiwe Neymar ineyo sine kanthu zoyankhula zake zotero zosadziwika bwino zokhazokha kuti ah, umaoneka ngati kuti akumukakamira akatero a Neymar amangomuyankha bwinobwino eti kuti ah, basi si takumana zimachitika so, kuti palibe chilichonse choyipa chachitika takumana tasiyana iwe wapita inenso ndapita it's okay pitiriza ndi moyo wako iye uja osasiyabe iyayi koma ukudziwa zomwe wandichita Neymar uja nkumadabwanso pamenepaja kuti ah, zomwe ndakupanga utanthauza chani eh, unali violent iye uja ah, zo- mameseji ake zosagwirizana kuti munthu kodi akuyankhula chani nde Neymar anangopita nkutulutsa mameseji onse kuwayika pa instagram kuti anthu muzionere nokha kuti ndikadikirira kuti anthu afufuze atani anthu apeze kuti andigamula munthu osatani osalakwa mpameneno anthu anadzasintha kuti aa ndi anthu sa- anali sakumutchula dzina lonse mtsikana uja amangoti mtsikana wina wake mtsikana wina wake koma osamutchula ndi abambo ake a Neymar anangopita kukatchula kuti- kutulutsa dzina pa tv kuti dzina lake mtsikana ndi Najila Trindade eya nde atatero masapota a Neymar anayamba kumfufuza mtsikana uja anapeza kuti ndi munthu onena kuti zinthu zina- zinamusokonekera banja lake linatha analibe ndalama analibe china chilichonse anali ndi ngongole ya 30000 dollars amathamangitsidwanso m'nyumba yomwe amakhala alandlord analamuza kuti atuluke chifukwa choti samalipira ayi chilichonse chinachita kusokonekera analibe analibiretu paliponse popezera ndalama nde anapangana ndi mamuna wake wakaleyo ex, ex husband uja kunena kuti chani tipeze munthu onena kuti amene angakuyankhe pa social media olemera upite ukakumane naye ukakumana naye upange claim kuti wakugwiririra ukatero akulipira nde kadiru kawo kanali kamenekoko nde target yake inali Neymar-yo koma zinthu sizinayende mmene anapangira plan ndi anthu anamuukira mtsikanayo mpaka na apolisi ataona kuyang'ana kuti munthu alibe evidence ina iliyonse ayesere kum- kumuyeza ku chipatala palibe chili panalibe evidence iliyonse yosonyeza kuti wachitidwa attack kapena watani ende amangoti lero wanena ichi mawa wanena ichi kumangonena zosiyana akuti ndavulala kwambiri akumaonesa chala chaching'onocho kuti ndathyoka chala koma chala chili chabwinobwino atamuyeza mapeto ake nkhani ija inatembenuka apolisi anachita drop milandu ija towards Neymar milandu anapezeka kuti amutsegulira no mlandu mkaziyo ndi mamuna wa- wakayo wakale anapangana naye uja anazengedwa milandu yopangayo blackmail ndi extortion kufuna kuba ndalama kufuna kumuopseza kunena kuti waona dilu ikuthera chilichonse chikusokonekera akhoza kukumanga unless utitani utilipire anazengedwa milandu for some time koma eventually anamupanga release anamusiya milandu ija anai- anamupanga acquit zinathera pomwepo koma ndi mmene anapulumukira a Neymar ndi mu statement yawo ananena kuti anaphunzira kunena kuti ngati pali chinthu chabwino kwambiri ndi munthu komanso chinthu choopsa kwambiri ndi munthunso anaphunzira ndipo analapa imeneyo ndi ndi nkhani ya Neymar mwaona anthu amachitidwa target munthu ungoti ndi mavuto ake kumpanga target munthu wabwinobwino ali phee kunena kuti kunena kuti am- amuonongere moyo wake just because iye ali ndi ngongole ali mavuto koma kulolera kuti akaononge moyo wa munthu wina anangochita mwayi Neymar kuti anali ndi timu yamphamvu kwambiri yoti inampanga support including president nkufufuza kunena chenicheni chachitika nchani otherwise akanapezeka kunena kuti basi kariya yake dzina lake chilichonse chasokonekera ndi nkhani ya Neymar Junior zikomo kwambiri